dziko lapansi lero ladzadza ndi mafunso amene anthu akuyesera kufunafuna mayankho ake Wina aliyense akamadzuka lero m'mawa, akamagona usiku, akumakhala ndi zolingalira zambiri zokhuza dziko lapansi. Komano Yehova Mulungu wakumwamba adatipatsa ife mawu okuti tikamalingaliramo usana ndi usiku, tizadziwa za nyengo imene ife tili nkukhala ndi kumene dziko lili nkupita. Masiku akumapeto ano, zochitika nzambiri. tikuyenera kukhala anthu akuwerenga mawu a mulungu ndikumvetsa chimene mulungu wakumwamba akulankhula nafe zochitika za pa dziko lapansi masiku akumapeto kuonongeka kwa chilengedwe zochitika ndi zambiri mkwiyo wa anthu ukuonekera mu zochitika zosiyanasiyana kukhala kwa anthu tsiku ndi tsiku lero tikukamba za coronavirus umene uli mliri wasokoneza dziko lonse lapansi kukhala kwa anthu tsiku ndi tsiku nzeru zikuchuluka anthu akufotokoza zambiri za 5g kuti kodi 5g ndi chiyani anthu akufotokoza zambiri zosamveka bwino zina zomveka bwino kodi kwa ife amene tikukhala pa dziko lapansi nzeru tingayipeze bwanji tingamvetse bwanji za 5g kapena mliri wa coronavirus migwirizano ya mipingo mipingo kuyesa kugwirizana kupanga chinthu chimodzi anthu akusiya zimene anazimvetsa bwino kuchokera m'malemba napanga migwirizano yosiyanasiyana monga tikuoneramu mgwirizano wa atsogoleri a m'mayiko osiyanasiyana kuyesa kulumikiza dziko lapansi zonsezi ndi zofunika munthu akathe kuzimvetsa masiku ano otsiriza maufumu otsiriza pa dziko lapansi yehova mulungu wakumwamba adatifotokozera kale tikuyenera ife kumvetsa zimene zikuchitika pa dziko lapansi masiku amene ife tikukhala abwenzi amalawi anzanga kuli maufumu anayi amene mulungu wakumwamba adatifotokozera ife adatiuza kuchokera m'buku la daniel chapter 2 chapter 7 zimenezi

uthenga wa angelo atatu masiku tikukhala ano masiku ofuna kumvetsa uthenga wa angelo achitatu ndi chenjezo limene mulungu wakumwamba apereka kwa iwe m'bale wanga ndi chenjezo limene yehova mulungu wakumwamba apereka kwa iwe mlongo wanga amalawi anzanga masiku ano otsiriza chenjezo lilipo akutiuzitsa momveka bwino kuti tikuyenera ife kusamalitsa ndi kukana kulembe kulandira lemba la chilombo tikamawerenga pa chivumbulutso chapter 14 verse 9 mpaka na 11 akutitsimikizira ife za uthenga wa mngelo wachitatu ulaliki kapena kuti uthenga wakumwamba umene yehova mulungu wakumwamba wakonzera ife amalawi anzanga ndi chenjezo lokuti wina asalandire lemba la chilombo nkofunika kukana kulandira lemba la chilombo nkofunika kutuluka mu babuloni chimene chichisokonekero cha dziko lapansi abwenzi ikufika nthawi imene mauthengawa adzaletsa kuti asamvekenso pa dziko lapansi anthu adzafuna kumva zowasangalatsa iwowo masiku akubwera amene mabuku opatulika mabaibulo adzalandidwa adzawotchedwa adzasowa kodi m'bale wanga ngati sukonza moyo lero udzakonzanso liti tayang'anani dziko lonse mmene lilili anthu akupereka mafunso kodi coronavirus nchiyani kodi izi nzopanga wanthu kodi nanga nzeru mmene zachulukiramu tikumva zambiri zokhuza 5g kapena kuti

yehova mulungu wakumwamba akuthangatireni kukhala nacho chidwi chakumvetsera mauthenga amenewo popeza ano ndi masiku otsiriza ambuye akudalitseni dziko la malawi ndi dziko losangalatsa ndi dziko la mtendere ndi dziko lopatsa chimwemwe ndi chifukwa chake linapatsidwa mawu omveka bwino osangalatsa a mchingerezi kuti the warm heart of africa komano mulungu wakumwamba ali ndi uthenga kudziko la Malawi chifukwa anthufe tikukhala masiku otsiriza. Pakuyang'ana zochitika za dziko lapansi zikupereka mafunso ambiri. Ndi Mulungu wakumwamba watikonzera ife uthenga kuti tikamve chimene akuyenera kulankhula nafe. Tili ndi uthenga madzulo ano umene Mulungu wakumwamba wayikiza ku mtima wanga kuti ndigawane nanu Amalawi anzanga. chifukwa cha mafunso amene anthu tili nawo okhudza corona virus, ka virus kamene kakuyambitsa matenda a COVID-19, komanso zokhudza ma network kukumveka mbiri imene ili pa dziko lonse lapansi yokhudza 5G. zimene tikugwiritsa ntchito pano mafoni athu ndi zina ma gadgets osiyanasiyana timagwiritsa ntchito 4G inu mukumbukira takhala tikusinthidwa kuchokera ku 3G kubwera ku 4G ndi apa tikumvanso za 5G koma tikumva zinthu zosiyanasiyana bukhu lopatulikanso nalo lidatichenjeza ife zokhuza lemba la chilombo limene ambiri amalidziwa momveka bwino kuti 666 Kodi zonsezi ndi chiyani? Covid, COVID-19, 5G, lemba la chirombo 666. Kodi Malemba akutinji pa zimenezi? M'bale wanga, tipemphere kuti Yehova Mulungu wa Kumwamba atilankhule mu zinsinsi zake mu nthawi ino. ngati ungakwanitse pamene wakhalapo khaya wakhala pa mpando khaya uli mminibasi foni yako ili m'manja ukumvera uthenga wabwinowu tipemphere yehova mulungu wokonda amene muli kumwamba inu mulungu wa mphamvu zonse mudalenga zinthu zonse kumwamba ndi dziko lapansi Mudapanga ife wanthu m'chifanizo chanu komanso mu khalidwe lanu. Pakukhala ife anthu ochimwa, Khristu Yesu adadza kudzatifera. Adakhetsa mwazi ndi mutitsimikizira m'mawu anu kuti machimo athu ife tikawavomereza pamaso panu, Inu Mulungu ndinu wolola ndi wokhulupirika kutichotsera ife chosalungamacho. Kotero, ana anu, tikuvomereza mphulupulu zathu pamaso panu, kuti ndife anthu ochimwa. Tikupempha mutikhulukire mphulupulu zathu. Ngati dziko la Malawi talakwitsa zinthu zambiri. Mikangano pakati pathu njosaleka. Umbava pakati pathu ngosasimbika. zambiri zochita zathu kupembedza mafano pakati pathu kulipo kudzikonda kusakhulupirira mawu anu mbuye mulungu wakumwamba tipempha mutikhulukire ife mphulupulu zathu kotero takonzeka tsopano kumva mawu anu popeza dziko lapansi likupereka mafunso ana anufe tikukhala anthu amantha muzochitika tikupempha kuti mutilankhule popeza mwatitsimikizira m'mawu anu kuti mawu anu ndiwo nyali ku mapazi athu komanso ndiko kuunika kwa panjira yathu tikupempha mulungu mutilankhule ife mutidyetse ndinu kuchokera pa gome lanu loyera ili ndilo pemphero lathu mu dzina la yesu khristu amen covid 19 5g Lemba la chirombo 666, kodi izi, Malemba amatinji? M'bale wanga, dziko lapansi limene tikukhalira, anthu akupereka mafunso ngati awo ochepa chabe amene anthu mukumapereka Amalawi anzanga. Kodi matenda a COVID-19. adzatha kapena azingopitirirabe? Kodi matendawa ngochita kupanga wanthu kapena ngachilengedwe? Kodi 5G ndi chiyani? Ambiri akumafotokoza nanena ndi mawu amphamvu kuti 5G ndi 666 kodi zimenezi ndi zoona enanso akumafotokoza 5g aa ndizongokhuza mafoni chabe nzongokhuza manetiwoki osiyanasiyana zilibe mavuto ena aliwonse enanso akumafotokoza kuti 5g ikuyambitsa matenda mayiko ena osiyanasiyana amafika pofotokoza kuti ngakhale mbalame zikumafa ngakhalenso mitengo ikumauma kodi zimenezi Ndi zoona? Kodi Malemba akutinji pa zimenezi? Enanso akumafunsa, Kodi nthawi imene Malemba, Mulungu Wakumwamba, adafotokoza m'bukhu la Chivumbulutso kuti idzafika nthawi imene adzaletsa kugula komanso kugulitsa? Ndi anthu akumafunsa kuti kodi nthawiyo ndi ino? Kodi nthawiyo ndi ino? Inu Amalawi anzanga mukumafunsa mafunso amenewa, tufuna ife tisanthule Malemba m'Bukhu Lopatulika. kuti kodi zonsezi mulungu wakumwamba akutinji kodi nanga mmene dziko likutsetsereka moteremu zochitika zonse mmene zikuchitikiramu kuti tikamakhala tikumamva nkhani za mavaccine kuti kuli mkulu wina dzina lake bill gates amene akuti wavomereza kuti apereka ndalama zochuluka kuti apange akatemera akatemerawo akhale oteteza anthu ife ku matenda a covid-19 ndi anthu akufotokoza zambiri namanena kuti iye zimenezi akufuna kuti ayike tizinthu tina m'matupi a anthu kuti azitha kuwa- kumatsatira kuti munthu ali apa ali ndi ndalama zotere ku akaunti kwake zochitika zosiyanasiyana zimene anthu akumafotokoza zokhuza akatemera ameneyi mayiko ena mu africa cha- afika ponenetsa kuti ife zimenezi sitilandira ndiponso sitivomereza abale anga amalawi anzanga tifuna ife tisanthule malemba kuti kodi Bukhu Lopatulika, Mulungu wa Kumwamba akamatilankhula ife mu Mawu Ake, Odziwa Zonseyo akutinji pa zimenezi? Uthenga, mutu wake, Covid 19, 5G, ndi lemba la chirombo. Yesaya chaputala 24 vesi 1 mpakana 6 pali Mawu. Taonani, Yehova apululutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Ndipo padzakhala monga ndi anthu, moteronso ndi ansembe, monga ndi mtumiki, moteronso ndi mbuyace. Monga ndi mdzakazi, moteronso ndi mbuye wa mkazi, monga ndi wogula, moteronso ndi wogulitsa, monga ndi wobwereka, moteronso ndi wobwereketsa, monga wotenga phindu, moteronso ndi wobwenzera phindu kwa iye, vesi. Dziko lilira, nilifota, dziko lilefuka, nilifota, anthu omveka a pa dziko alefuka. Chifukwa chake chitemberero chadya dziko, ndi amene akhala m'menemo apezedwa wochimwa. Ha! Abale anga, Amalawi anzanga, Yehova adalankhula mwa mneneri Yesaya m'mawu amene tawerengawa. Mukawamvetsa bwino mawu amene tawerengawa mu Yesaya chapter 24 verse 1 mpaka na 6, inuyo muwerenge mofatsa chapter chonsecho, mupeza kuti zimene Mulungu wakumwamba adalankhula mu chapter chimenechi ndi mmene pano dziko lapansi lilili, palibe kusiyana. Mukhoza kuona mene matenda aja a COVID-19 sadasiye munthu. Akukhudza olemera ngakhalenso osauka. Akukhudza womveka wa dziko lapansi ngakhale iye opanda dzina kumene. Wina aliyense pa dziko lapansi walefuka. Anthu amaudindo awo alefuka akusowa chochita. Aliyense nzeru zamuthera. Dziko lapansi lero lili dzandidzandi ngati mnthu oledzera. Inu amalawi anzanga mukudziwa mmene kudangolengezedwa kuti dziko litsekedwa kwa kanthawi anthu mantha adalipo ndi chimene Mulungu wakumwamba adalankhula kuti iyeyo mwini wake Mulunguyo ndi amene angalisasule dziko lapansi. adalankhula momveka bwino mulungu nanena kuti yehova apululutsa dziko nalipasula nalitembenuza dodolido lero dziko lapansi mukayang'ana latembenuzidwa dodolido kalikonse kaimiratu kalikonse kasokonekeratu nde uthenga umene mulungu wakumwamba watikonzera ife amalawi COVID-19, 5G, lemba la chirombo 666, kodi izi Malemba amatinji? M'bale wanga, uziwatsatira Malemba amene tiziwerenga mu phunziroli. Ukatero uchita bwino koposa ndipo umvetsa chimene Mulungu wakumwamba akulankhula nawe. Ndikuwerenga nanunso Mateyu chapter 16 verse 2 mpaka na 3. Yehova akulankhula motere, Koma iye anayankha nati kwa iwo, Madzulo munena, Kudzakhala ngwee, popeza thambo lili lacheza, ndipo m'mawa, Lero nkwa mphepo, popeza thambo lili lacheza chodera. Mudziwa kuzindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo, koma zizindikiro za nyengo inu simungathe kuzizindikira. Ha! Yehova Mulungu wakumwamba ngwabwino. Ukamawerenga mawu ake amakupatsa chiyembekezo ndi kumakulimbikitsa kukupatsa chitsogozo. Yesu Khristu adalankhula kuti ifeyo anthu okhala pa dziko lapansi Tikaona kamtambo kali bii, timadziwa kuti mvula itani kodi? Mvula igwa. Pakuyang'ana chilengedwe, timatha ife kuzindikira nyengo. Tikaona timasamba tikuphuka apo ndi apo, timazindikira kuti dzinja likuyandika. Ndiye Yesu Khristu adafotokoza m'Mateyu chapter 20, 16, chapter 16 mavesi amene tawerenga verse 1, verse 2 ndi 3. akutsimikiza kuti ife anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi tikamaona zochitikazi tikumalephera ife kuzindikira nyengo. Ndimafuna ndikufunse mlongo wanga, m'bale wanga ndimafuna ndikufunse. Kodi mmene ukuona zokhudza COVID-19 coronavirus, mmene ukuona za nkhondo zosiyanasiyana pa dziko lapansi, Mmene ukumva mbiri za kuchuluka kwa nzeru kuti kubwera 5G, zikhala zikuchitika zoterezi zoterezi, kodi ukuzindikira nthawi imene ife tikukhala? Kodi ukudziwa kumene dziko likupita? Yesu Khristu adatipatsa ife zizindikiro zosiyanasiyana m'Mateyu chaputala 24 kuti munthu akamazitsata izi nkumamvetsetsa, udzadziwa dziko kumene likupita. Takumbukirani, tawerenga Yesaya amene akutitsimikizira kuti Mulungu adzatembenuza dzikoli kukhala chadodolido, komanso kuti okhalamo ake apezeka ochimwa, alefuka. M'bale wanga, iwe ndi ine ndife anthu ochimwa. Tikusowekera Mpulumutsi Khristu Yesu kuti atithangate mu dziko ili limene latembenuzidwa chadodolido. m'bale wanga usachoke ukhale pompo kuti umve chimene yehova mulungu wakumwamba akulankhula nawe ndimafuna muone zinthu izi abale anga taonani zimene zikuchitika pa dziko lapansi lero mukamayang'ana chithunzi ichi mukamayang'ana mupeza kuti pali achinyamata ana a m'masukulu osiyanasiyana dziko lapansili kuyambira December kumabwera kumtunda uku 2019 mwinanso ngoti September amene kudachitika zipolowe zosiyanasiyana pa dziko lapansi ndiye zidazafika pa chimake pa dziko lapansi chifukwa cha kamtsikana kena dzina lake Greta Thunberg kameneno kadanena kuti sikamapita ku sukulu chifukwa kafuna kupanga zipolowe ku dziko lapansi chifukwa choku- pa nkhani ya chilengedwe kuti chilengedwe chasokonekera Nde nkukwiya kwa kamtsikanaka kudapangisa sukulu zambiri pa dziko lonse la pansi kuyambira kwa azungu kufikira kuno ku Africa kutino mma sukulu anthu adasiya kupita ku sukulu zawo nde mukuona zithunzizi mukhoza kuona ana anyamulanyamula zolembedwa zosiyanasiyana kukwiya Ndiye mukayang'ananso pakati pa zithunzizi, mukuona mayiko amene akhudzidwa ndi nthenda imene yavutayi ya COVID-19. Ndi mayiko ochuluka. Muona ngati ku US abana kuti anthu asamayendeyende. Muona ku UK abananso chimodzimodzi anthu alibe ufulu umene amakhala nawo. Mukhoza kuonanso ku Spain kumene anthu ambirinso akhala akufa, achita kunena kuti khalani pa nyumba panu musayende. Mukhoza kuonanso ngakhale ku France ma restaurant, malo odyera osiyanasiyana ndi ma shop ambiri atsekedwa, malonda sakuchitikanso ayi. Mukhoza kuona ku Italy achita kutsekeratu, kutsekeratu dziko kuti anthu asatuluke mnyumba zawo, asapange ntchito zawo chifukwa cha matenda Covid 19. ndi dziko lapansili likuperekadi mafunso nzoona m'bale kumapereka mafunso sukulakwitsa mayiko ambiri atsekatseka maboda mwawo m'malire mwawo dziko la german malire awo onse atsekatseka chifukwa cha matenda amenewa ngakhale pompa pa abale athu apa pa Joni pompa apa south africa atsekanso malire awo anthu ali mnyumba zawo anthu akulira mmenemo chifukwa chani anthu akuopa kufa kapena kuti boma lufuna kuteteza anthu kuti asakumane ndi mavuto a matenda amenewa a covid-19 koma funso nkumati kodi zimenezi zikuonetsera chiyani m'bale wanga iweyo ukamaona zimenezi ukamamva pa nyuzi akulengeza zimenezi mlongo wanga agogo anga kodi mukuzindikira nyengo imene tikukhala Ndi kumene dziko likupita. Kodi mukuziona zinthuzi kuti Mulungutu walipasula dziko lapansi? Walitembenuza dodolido! Achuma avutika, amphawi avutika, kufanana mu zonse. Abale anga, mukamayang'ananso pa chithunzi pamene mukuonera, mukhoza kuona msilikali akulankhulana ndi kamtsikana kamene katenga pepala lake. Kumeneku ndi ku South Africa. chifukwa akusowa kukhala mnyumba zawo anthu akamafuna kutere kutuluka akumatenga chilolezo nde mukuona kamtsikanaka kakuonetsa chilolezo kuti inetu kaya mwina kamakagula zinthu sindikudziwa nde funso nkumati iweyo mmalawi nzanga ukamakhala kodi ukudziwa chimene mulungu wakumwamba akulankhula nafe ndipo sizokhazi Zipolowe za kusintha kwa nyengo zakhala zikuchitika, komano ine chimene chikundipatsa kwambiri maganizo kuti ndilingalire mwakuya nchonena kuti mmene wabwera COVID-19 zokuti miyezi yadutsa yapitayi kunali zipolowe zokhuza chilengedwe zimene zanthu ayiwala. Zavindikirika ndi COVID-19. Iwe m'bale wanga ukhoza kuchitira umboni. Ukumbukire kunena kuti kudali mkokemkoke pakati pa dziko la Syria ndi dziko la America, kuvutana kwambiri kufuna kuthirana machaka. Koma zonsezi panopo zati zii, zazizira. Konkuno kwathu ku Malawi kudali zipolowe zosiyanasiyana, anthu kuvutana kwambiri. Koma nkubwera COVID-19, padachita zii pakatipo. Kodi zimene zikamachitika m'bale wanga zikupatsa mawu oti chani? Nde mukhoza kuona chithunzi cha kamtsikana ako kamene ndimatchula dzina lake kuti ndi Greta Thun- Thunberg. Ndi kamwana ka zaka 17 koma kadachoka kwawo ndi kuyenda mtunda wautali mpakana ku America. Ndi kuyenda mayiko osiyanasiyana kadafika pokakumana ndi akuluakulu ku America m'parliament senate kukumana nawo ndikuwauza kuti mwalephera mukutionongera dziko lapansi. kodi m'bale wanga zimenezi sizikupatsa mafunso komanso kamwana kameneka kadafika ndi kukakumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika papa kukakumana naye mukhoza kuona pa chithunzipa kanyamula chikwangwani chomuuza papa kunena kuti khala nafeni khala nafeni mu chipolowe chimenechi mchizungu achita kulemba kuti join the climate strike Kumpempha mkulu wa mpingo, mtsogoleri wa mpingo kuti akhale nawo. Pali nkhani pamenepo, malinga ndi Malemba. Mukhoza kuona pa chithunzi apo, ngakhale nkhalango ya Amazon idawotchedwa, idapsa nkhalango, moto nkulephera anthu kuthimitsa. Zonsezi, kodi m'bale wanga sizingakupatse mafunso? Kodi ukamawerenga Malemba, ukumvetsa za nyengo yomwe ife tikukhala? Uthenga ndi onena kuti covid-19 5g lemba la chirombo 666 kodi zimenezi malemba amatinji ndiye zonse zimene tikuona tikuonazi nzongofuna kuonetsera pamene dziko lafika pofuna kugwirizana ndi yesaya zimene adalankhula zija kuti anthu okhala mu dziko talefuka tonse tapezeka wochimwa

Ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika koposa, amene muchita bwino powasamalira, monga nyali younikira malo a mdima, kufikira kukacha nikauka nthanda pa mitima yanu. Ndi kudziwa ichi poyamba, kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauzidwa pachokha. Ha, ukanakhala wina mumakhalapo ukadanena kuti haleluya chifukwa mawu awa mawu okoma kwabasi mawu omveka bwino otsogoza nyengo imene tikukhala ya covid ndikufuna ndiyende nawo pang'ono pang'ono malemba amene tawerengawa titsetsereka kumusiku ubamvetsera bwino akunena kuti tinawo mawu achinenero mawu a chinenero pa chingerezi we have a sure word of prophecy prophecy mawu a chinenero awa tifuna timvetse kuti mmene akuti tili nawo mawu a chinenero akutanthauza kuti chani mawu ake ati chifukwa lero dziko lapansi lagundika ndi maunenero osiyanasiyana iye ndikuona m'bale wanga kuti agula galimoto chemwali ndikuona mutakwatiwa maunenero amagundika pa dziko lapansi lero ndi amenewawa Kodi vesi ili likukamba zimenezo? Akunena kuti tili nawo mawu a chinenero, ndi akudzatsimikizira momveka bwino kuti amene tichita bwino powasamalitsa. Kapena tiyambe ndi mbali yoyambayo kuti mawu a chinenero ndi okhazikika koposa, kukhazikika koposa. Kodi akati kukhazikika ndi kutani? ukamayang'ana dziko lapansi umapeza kuti kuli mitengo ina mwachitsanzo ukapita ku lilongwe ukamapita ku city center umakapeza mitengo ina yakalekale ikuluikulu idakhazikika imeneyoyo olo mphepo iwombe simatani kodi simachoka nde zilikonso nyumba zina ukapita ngati ku kapitolo yakalekale ku zomba uko ukamapita ngati upita ku chawe kuli nyumba zimene zinamangidwa kalekale kalekalero zomangidwa ndi madothi sizimagumuka ngakhale zidakhazikika maziko ake adakhazikika kusonyeza kuti chinthu chosasunthika ndiye mulungu wakumwamba akutilankhula kunena kuti mawu achinenero ndi wokhazikika samasunthika ndi mmene alilimu mpofunika kumvetsa pamenepo Ndi akunena kuti amene tichita bwino powasamalira. Inetu iwe m'bale wanga wokondedwa, kutenga tambula yagalasi ndikukupatsa kuti tandisungireko koma undisamalire, ndikudziwa kuti uinyamule, unyamula mopembedzera bwinobwino. Ikamafuna kugwa uyesetsa ndithu kuti isagwe, kumeneko ndiye kusamalira. kapena ine kundipatsa njinga yako ah, mundisamalire kuti njingayi iyo ndikayipeza ndasiya pa mtengo pena pake ine nkuchoka apa kodi ndasamalira ayi ndithu sidasamalire ndiye mawu akulankhula kuti mawu achinenero ndofunika kuwasamalira ndekuti tikasamalira mutichita bwino sakulekera pomwepo ndiye akutiuza kuti mawu a chinenerowo ndiwo nyali yowunikira mu mdima haleluya mbale wanga dziwa chinthu ichi masiku amene tikukhala ano dziko lapansi ladzadza ndi mdima wandiweyani total darkness zimene ndano- za- ndaonesa pa chithunzithunzi ichi kuti ana mmasukulu kuchoka kuyamba kupanga ma strike poti chilengedwe chaonongeka nkhalango kuotchedwa mikangano pena paliponse lero matenda awa amene adza a covid-19 amene anthu mpakana asiya kugwira zintchito, zinduna zafooka, anthu anzeru ma professor akusowa chochita, ngakhale zachipatala amene nawonso nzeru zikuwathera, ma president nzeru zawathera. Koma tadziwa ichi m'bale wanga, alipotu mawu a chinenero. amene akhoza kuunikira mu mdima uwu ndipo akuyenera kuunikira mu mdima uwu ndiye ukamvetsa ukamvetsa bwino uthenga uwu umene mulungu wakumwamba waupereka ku dziko la malawi uthangatidwa mu mdima umenewu kufikira kuti yesu khristu akawalira mu mtima mwako iye monga nthanda nyenyezi yoonekera kummawa ndi yesu khristu kuti akafika kukhazikika mu mtima mwako namakutsogolera ndipo pakudza iyeyo udzapeza chimwemwe ndiye ndimafunanso mugwire mawu awo amene akutitsimikiza kuti ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe mawu a chinenero chalemba chitanthauzidwa pachokha tikukamba za chinenero kapena kuti sure word of prophecy Prophecy, mawu a chinenero, samatanthauzidwa pawokha. Kungogwira kalemba kamodzi kokha, ndagwira apa, ndamata apa, basi ndamata apa. Ayi ndithu. Umayenera kuchoka kulemba lina, kupitanso kulemba lina. Ukafuna kumasula zinthu za m'malemba, usamasulire ndi maganizo ako. Chotero mu uthenga uwu, ine mlaliki amene yehova mulungu wakumwamba wandituma ku mtundu wa abale anga a malawi simumvapo maganizo anga ndikumasulira uneneriwo koma lemba ndi lemba linzake chifukwa mawuwo ndi mawu amoyo amene ngakhale yesu khristu adalankhula pa yohane chapter 6 verse 23 Vesi 63 adalankhula mawu Yesu kuti thupi silimapindula kanthu thupili, koma mzimu ndiye wopatsa moyo. Chotero mawu amene ndalankhula nanu ndiwo mzimu. Yesu adalankhula mawu amenewa akuti thupi lathuli ili silimapindula kanthu, thupi lakolo, m'bale mlongo silipindula kanthu. koma mzimu ndi amene amapereka moyo ndi yesu adalankhula kuti mawu amene adalankhula nafe ndiwo mzimu yohane chapter 6 verse 63 uwerenge pachifukwa icho popeza mawu ngopatsa moyo tikamasanthula mu phunziro ili titenga lemba ndi lemba linzake osati maganizo a munthu ayi Tamva mawu awa, Yesaya chaputala 28 vesi 10. Pali mawu osangalatsa kwambiri, akunena kuti pakuti pali langizo ndi langizo, langizo ndi langizo, kuchita kubwerezatu, langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, ndi kubwerezanso, lamulo ndi lamulo. Hmm. kuno pang'ono ukonso pang'ono ndibwereze vesi yesaya chapter 28 verse 10 utenge baibulo lako m'bale pomwe wakhalapo uzisanthula malembawo ukhoza kupanga pause kenaka kuwerenge lembalo ndi kuzimvetserabe bwino uthengawo Pakuti pali langizo ndi langizo, ndi kudzabwerezanso langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, nkudzabwerezanso lamulo ndi lamulo. Ku, kuno pang'ono, ukonso pang'ono. Mawu a Mulungu akamamasulidwa, umatenga Lemba ili, ukaliwerenga, ndi kudzapitanso ku Lemba lina ilo, ngakhaletu ku khoti. Kodi inu, mlandu wa mboni imodzi, oweruza angaweruzapo chilungamo? Ayi, ndi sizingatheke. iweyo ukudziwa m'bale wanga sizingatheke zimenezi pompano dziko lathu la Malawi kudali milandu ya zisankho aliyense akudziwa zimenezi iwe ndiwe mboni ena munkakhala pa wailesi tsiku ndi tsiku kumamvetsera ngati umatsatira mlandu umene uja zakukhoti zonse mboni zidali zambirimbiri mboni kuti nkhaniyo ikhale ndi umboni wokwanira chomwecho mawu a mulungu pofuna kumasulira chinenero zikufunika kutenga lemba ili ndi lemba ili kutenganso lemba ilo ndi kumvetsa bwino kodi inu mukudziwa ku dziko lapansi anthu ambiri ayamba chipembedzo chifukwa chongogwira pa vesi limodzi lokha ena ambiri adasankha kusampembedza mulungu wakumwamba chifukwa chongogwira vesi limodzi lokha koma chinenero ndi lemba ili ndi lemba ili mzimu woyeratu mwa petro akutsimikiza kuti palibe chinenero chimene chidadza ndi chifuniro cha munthu komatu ndi anthu ogwidwa ndi mzimu woyera anthuwo adalankhula 2 petro chapter 1 verse 21 akutero akuti chinenero sichidadza ndi chifuniro cha munthu nde muyang'ane lero dziko lapansi kuti zimene anthu akunenera ndi chifuniro chawo kapena mzimu woyera ukuwatsogolera koma kuti kalero tikamakamba za achina eliya tikamakamba za achina yohane mbatizi tikamakamba za achina petro akuti sadachita zinthu ndi chifuniro chawo koma adadzazidwa ndi mzimu woyera nagwira ntchitozo ngakhale yesu khristu amene chotero m'bale wanga phunziro ili covid-19 5g lemba la chilombo 666 tisanthula bwinobwino malemba lemba ndi lemba langizo ndi langizo kuno pang'ono kukonso pang'ono kuti zimveke bwino mopanda maganizo a munthu pamene dziko lafikapa bodza lakula zedi pamene dziko lafika lero bodza lakula ndezifunika kusamalira ndipotu bodza lakula lero umamva izi mawa umva izi ndi mpaka ambiri a inu pa nkhani ya covid-19 ukawerenga ichi iye akuuza kuti kunaphulika ku china ukawerenga ichi iye akuti iye kumafalikira mwa mbalame ukawerenga ichi iyayi ndi gasi wina wake iye ukawerenga ichi koma mileme zambirimbiri pirikiti nde ukapita izi mu zinthu za mpweyazi izi social media Ei, zolemba pirikiti ena mpaka napano apanga chisankho chonena kuti samawerenganso zimenezi chifukwa dzikoli ladzadza ndi bodza mulungu atembenuza dodolido dodolido kutembenuza mitundu yonse alefuka munthu uja akatopa akalefuka amasowa chochita amasowa cholankhula munthu akalefuka akatopa ndi mmene panopo dziko lafikira ndi pakupewa izi tamvani mawu awo mateyu chapter 24 verse 4 yesu adalankhula ndipo yesu anayankha nati kwa iwo yang'anirani asasocheretse inu munthu yesu kuti adzilankhula mawu awa kwa ophunzira ake adakhala pa phiri la azitona phee pa yekha mukayambe verse 1 chapter 24 ndipo yesu anakhala pansi ku phiri la azitona pa yekha pa phee ndipo ophunzira ake adadza kudzamuonetsa iye chimangidwe cha kachisi ndiye yesu adayamba kumawayankha ophunzira a yesu akalero adafuna kudziwa kuti kodi dziko likamadzapita kumapeto yesu akamadzati akudza adzaonera chiyani nanga iwe mbale ndi ine tilekeranji kumafunsa funso limeneli ndi yesu choyambirira kuyankha chimene adayankha mu vesi 4 kunena kuti yang'anirani wina asasocheretseni izi m'bale wanga pamene zafika apa anthu akamba zambiri za covid-19 za 5g zambiri zimene anthu akukamba kuti 5g ndi 66 zambirimbiri zikufunika kuyang'anira kuyang'anira bwanji lowa m'malemba gwada pansi pemphera tseka makutu ako ku zinthu zabodza za wanthu lapa machimo ako pakuti tonse okhala pa dziko lapansi tapezeka ochimwa ukatero mbale wanga udzachita bwino kodi ndani wa inu mmodzi wa inu pakulemba mayeso amene sayamba wakhala pansi nawerenga mokwanira naleka masewera onse nachita mosamalitsa nayang'anira kuti mwina nkutheka mayeso angadzalephere atationonga ndalama zambiri kulipira sukulu palibe ngakhale mmodzi amene angachite masewera mu nthawi iyo ndiye nthawi ino pamene zikuchitika yesu akuti yang'anirani wina asasocheretseni kaya ndi wachipembedzo kaya ndi wandale kaya ndi mzako kaya ndi wapabanja pako yang'anira mbale mlongo kuti wina asakusocheretse nde mu nthawi iyi ya covid-19 yang'anira mbale kuti wina asakusocheretse mulungu wakumwamba sakulekera pompo kutilangiza ife kutilankhula akunenanso pa 2 atesalonika chapter 2 verse 3 2 atesalonika chapter 2 verse 3 pali mawu awa mwamvetse bwino munthu asakunyengeni konseko kuti silifika silifika chani tsiku lakudza kwa yesu koma chiyambe chafika chipatukocho ee chiyambe kaye chipatuko kenako lidziza bwino tsiku lakudza kwa yesu navumbulutsike munthu wosayeruzika mwana wa chionongeko malembatu akutero akuti munthu asakunyengeni konse munthu asakunamizeni kuti a yesu sadzabwera e dziko lizikhala chimodzimodzi chonchi e dziko ndi la mbala anthu zambirimbiri pwirikiti zolankhula a zidayamba kumveka kalekale za six six zakale zimenezo anthu akumalankhula chonchotu paweresi ndi paweresi a zidayamba kuzimva kalekale zimenezi nde mulungu akuchenjeza kuti wina asakunyengeni kuti tsikulo silifika yesu sadza ayi ndi tsikulo lifika yesuyo adza dziko lilitha koma zisanatero akunena kuti ayambe waonekera kaye mwana wachonongeko

bale wanga malemba akunena kuti lemba ndi lemba kuno pang'ono uko pang'ono langizo ndi langizo ukhoza kuona mavesi amene tawerenga mateyu 24 vesi 4 yesu akuti yang'anirani wina asasocheretseni ndi yesu adafa nauka nakwera pita kumwamba patadutsa nthawi yayitali atumwi akulalikira madera osiyanasiyana petulo ndithu paulo adakalankhula ku dera la ku Atesalonika mawu ngati okhawokhawo. Adawachenjeza anthu okhulupirira kuti muyang'anire inuyonso wina asakunyengeni. Umboni wokwanira umenewu kuti pali nkhani pamenepo. Msako uthengawo kukamba za COVID-19, 5G, lemba la chilombo. Mbale wanga ukatenga Baibulo lako nkumawerenga malemba amene tikusanthula apa